igbo mụọnụ igbo zụọnụ igbo rienụ igbo kwezuonụ ekele m unu kenesie unu ike abịala m n'ọgbọ taa dịka m si abịa nwanne unu nwoke bụ maazị uche ijegalụ atụọla ka ọ si atụ wee gwunye ka igwe ilo ka m si gwunyesi ike wee buru ụkpa ekene wee bịa bupụtara unu taa n'ihi na obi dị m aṅụrị na chukwu bịa kee mụ n'ala igbo amara gị bụ onye na-ege m ntị na obi dịkwa gị aṅụrị na chukwu kere gị kee gị na gịnị n'ala igbo ụmụnne m ndewo tata na program anyị a mbụ anyị bụ ndị Igbo anyị ga-atinye ọnụ n'ihe gbasara ezinụlọ na ihe dị iche iche ndị nne na ndị nna na-emegawa nke dị mma na nke adịghị mma ee o nwere ka anyị si ghọta na ofu ndị ọya bụ mbụ nna ezinụlọ ị ga-afụtakwa na nri a na-eri adịghịkwa n'ezinụlọ nri adịghọ nwaanyị na-ebe na adịghị ụmụazị ana-agbarụ iru ikwuchi ike pụọ ị ya nọgidekwa n'ọrụ na mgbede ị kubanye ebe a na-aṅụ nkwụ ya na-apịa nkwụ ị gowe ụmụ nwaanyị azụ a na-ata azụ a na-etu gị afa mana be gị ọgbaghara dị nsogbu dị a na-etu gị oloyi etu gị afa ị na-aṅụ nkwụ na-apaga ụmụazị agụụ ana-agụ ha m wee na-asị biko ndị na-ege m ntị ụdị ihe a ọkwanụ ihe dị mma omume nwafọ igbo kwesịrị ịna-eme ị pụta ị ma ndobe nri n'ụlọ ụmụazị ga-eri ma nwunye gị ga-eri ebe ị nọ maọbụ n'ahịa gị ka ị nọ ị si ị gbasaa ị kọbanye ebe a na-apịa nkwụ iji imi nkwụ ụmụ agbọghọ anọrọ na-ego azụ a na-efe gị ikuku ee eh, biko ndị na-ege m ntị ya dị nnọọ ka ajụjụ dị nnọọ ka okwu ewepụta a ga-atinye ọnụ mana tata okwu a abụrọ taa ka ọ ga-ebe maka na m ga-akpọbata ndị ga-abịa tinye ọnụ n'okwu a ka anyị si emebe na mbụ mana ngị bụ nwoke na-eme ihe a jụkwanụ onwe gị ajụjụ onye kwesịrị ime onye kwesịrị ime ịhapụ ụmụazị ị mụpụtara n'ụwa a i ji na-eme oloyi agụụ na-agụ ha ezigbo ife ezigbo ife gụọ nwa agbọghọ n'ebe a na-ata isi azụ chọọ dị ịma nke gị weta enyi rie e weta i tinye n'afọ makwa na ọ agbacha ọsọ ebe gị na-agụọ ma nwoke na-eme ihe a mmiri ọbụla dọrọ n'eju me gịnị dọrọ nwa nkịta ị gbasịa ọsọ ị nachi azụ akwụkwọ ahụ nọ n'elu nke kpọrọ nkụ dara n'ala na-egosi nke ahụ ka nọ n'elu na-acha edo edo na oge erukwe o me gịnị ọ daa ihe dị nnọọ ka akụkọ akụ mkpu na awọ unu ma awọ adị efe efe awọ pụta nọrọ n'ala akụ mkpu a na-efe na-efe nnọọ ya ka ndị Igbo ji asị akụ fesịa o me gịnị ọ daara awọ o fesịa nnọọ fesịa fejee n'elu fejee n'ala awọ nọrọ nwee ndidi ọ bịa ọ daa o ji nwayọ tụtụ ya tinye n'ọnụ ọ dụ nnọọ ka akụkọ udene na egbe na ọkụkọ egbe na-ebu ọkụkọ ọ bịa ọ bịa ọ ma buru ọkụkọ o fenie papapa ọkụkọ etiwe kpakpakpakpakpakpakpakpa egbe buru ya naa rie buru ya mere nri ụtụtụ ma nri ehihie mana egbe pụta jee buru nwa udene udene bịa o wenie anya n'enu na-ele otu a o fee n'isi mebe ihe ọ na-eme egbe ahụ ga-ebu nwa ahụ buchite azụ maka na onye a tụrụ n'ana ị mara ihe dị ya n'obi mara ka na-aba mana ebunie m elu tụọ m n'ala apịa m ọgbọ ị mara ihe dị m n'obi biko ụmụnne m na-agbanụ mbọ ka a na-eme ihe ọ ya-abụ asị na onye a bụ nwa afọ igbo ndị mara amụọ ọ bụrọ asị na nwa ya nwa afọ igbo a na-agbarụ iru ọ dịrọkwanụ mma ịhapụ hapụ ezinụlọ gị hapụ nwunye gị hapụ ụmụazị gị gbara ụmụ agbọghọ jee na-amị nkwụ n'ụlọ nkwụ na-ata azụ n'elu ya ọ dịrọkwanụ mma ọ bụrọ ihe dị mma a na-ekwu maka okoye a na-ekwu maka okeke ọ bụrọkwa sọ ụmụ nwoke na-eme ụdị omume a ụmụ nwaanyị na-emekwa nke ha gụọ nwa ha abụ agụrụ gị ego gụnye ka i siere ụmụazị nri jee jebe ọrụ i kubanye ofu ebe jee goro ofu ụmụ ihe a na-ete n'ọnụ ma ihe ụmụ nwaanyị na ihe nke a na-eyi n'isi ụmụazị anọ n'agụụ pụta jee mara ha garị ma chefugo na ha nọ sef ọ bụrọ ezigbo ife ndị gụrụ egwu sị kpọọ ihe ọjọọ ihe ọjọọ kpọọ ihe ọma ihe ọma ihe ọma bụ ihe ọma ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ o nwere oke ị ga-eji wee kpuchigide ibi maka na i weta mmanụ tụnye ya n'ime osimiri osimiri ahụ enweghị ị ga-afụrịrị mmanụ ahụ ka ọ nọ n'elu igosi na mmanụ bụ ezigbo ihe mmanụ siri ike ụmụnne m na ụmụnna m na-ege m ntị ozi a bụ ozi dị mma bụrụkwara oke ọkwa a na-ama ka ị nwere ike ime ihe dị ka nwa asụsụ Igbo ịbụ ndị Igbo kwana enyi ọ dị nnọọ ka otu ụwa si bụrụ mmemme ọ na-atọ o nwe ka onye si wee gbarụọ ya anyị merụọ ya arụ maka Chukwu kere ụwa kee ya ọfụma ụmụnne m biko m gaghị ekwubie na-ekwugide ya na-aga mana onye ahụ nwere ntị ya gba mbọ ka ọ na-anụ ihe a na-ekwu maka mgbe a na-agwa ntị ntị anụghọ e bepụ isi ma ọnụ ma isi ha ncha niile ekofolu ọ na-adịkwanụ mma ka anyị na-eyi uwe a uwe ezigbo omume a uwe dị mma ụmụazị bụ mkpụrụ chukwu nyere anyị ụmụazị gị na ezinụlọ gị kwesịrị ịbụ ihe izizi ndụ gị n'obi ọkwa ha kwesị na-echu gị ụra ha kwesị na-akụ gị obi kpomkpom n'ihi na o wezụga gị onye ga-enye ha nri ha ga-eri otu a ka nna mụrụ gị si wee mee gị o megodu gị otu ahụ ụmụazị a ha ayọhọ gị wee kpọta ha n'ụwa biko ndị nne na nna anyị na-agbanụ mbọ unu na-eme ihe unu kwesịrị ime ee a sị na mgbe a na-agwa okeke okoye na-agba mbọ ka ị na-anụ ụmụazị unu ga na-arụkwa ọrụ nke unu mbụ ekpere na-ekpere nne na nna unu ekpere maka na ha na-agba arụ mbọ ịfụ na ihe na-aga ọfụma ọrụ unu abụrụ gịnị na-ekpe ekpere ọ ya-abụ nna gị bata o weta ihe a ga-eji onye ya alacha ose n'ụlọ ọ chọta ụgwọ akwụkwọ chọta ụgwọ ụlọ na ndị otu ya ihe na-aga nke ọfụma biko okwu a ka si gwa unu na mbụ agaghị m ekwugide ekwudibi ekwudi ebe ka okwu a ọ bara ụbawa ka enyi anyị ga-achọ mmadụ one na one ga-abịa tinye ọnụ n'okwu a wee kwuo ya na nghọta nke ha wee ka ha si ghọta ka ụmụ igbo na-anụ maka na ihe na ebe a na-eme bụ ka na-enyere onwe anyị aka maka na o nwe ihe m ma ị mahọ nwee nke ị ma m amahọ ụmụnne m biko na-emenụ ihe a n'ihi na ọ ihe dị ya oke mkpa ka a si na-ekwubu na mbụ ị chọrọ inweta anyị n'igwe ntị maka ịgbasa ozi ọma dị iche iche maka igosi ebe ị na-arụ ọrụ maka igosi ihe ị na-eme maka igosi anyị ịbịa ka anyị bịa ka anyị mechiere gị akwụkwọ ebe ị na-agba akwụkwọ ma ebe ị na-emepe ụlọ ma ebe ị na-eme nkụpụta nwa

ị kpọhaana anyị n'igwe ntị a na-agba anyị ga na-agba ọsọ nnọọ ka moto enwere na-agbasi ike ebe ọ bụla ị nọ anyị achọba gị n'ihi na ọ ya-adịkwara mma ka anyị chịkọta isi ọnụ ka ihe a na-aga ọfụma ọkwa ihe gbasara ndị Igbo ka anyị na-ekwu n'oge detufuo oge n'oge na-adịghị anya anyị ya-ebido ịkụzu na Kaduna asụsụ Igbo ụmụazị anyị na Satọde niile ofu nkeji awa anyị akụziri ihe dị iche iche gbasara asụsụ Igbo nke obere obere ya bụ ha nụtata ha na-agụ ya ka egwu biko ị chọrọ inweta anyị ị ga-akpọ anyị n'igwe ntị a ị na-afụ n'ihe onyonyo a kịta anyị abịa anọkọ wee kpaa ọfụma biko afa m ka bụ maazị Uchenna Ijegalụ marakwa na program a bụ anyị bụ ndị Igbo marakwa na ihe ọbụla gbasara ndị Igbo na-eme gịnị na-echu anyị ụra nke ọzọ dịka ibe ya bụ na ị ga-enweta anyị na www.prosiumrtv anyị nọ na soshal platfọm niile ọ Instagram o ọ Facebook o ọ TikTok o nke ọbụla itinyehara Prosium ị ga-enweta anyị anyị atụọ ka ọnwa si atụ biko tupu m ahapụ ebe a ofu okwu ka m ga-eji hapụ unu mara na eziokwu bụ ndụ na okwu asị bụ ọnwụ ị ga-agba mbọ ka ị na-amụke dịka kpakpando nke ị bụ ekele m unu kelesi unu ike ka ọ dị ụbọchị ọzọ anyị abịa n'ịgba isi ọnụ n'okwu ndị ahụ dị iche iche n'ala Igbo ndewonu